Ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndikukambirana. Ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti tabwera pano a president tikhala 31. Amene mukukayikira bwerani tijoineni. 2020 mobwerezanso. ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse ndinanena lachisa lachisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lerolo kupusa yayi
2018 boma la china linakhazikitsa bungwe la chifundo china aid limathandiza maiko osiyanasiyana pomanga misewu ndi zinthu zina mukapita ku lilongwe akumanga 6 lane that is china aid ngakhale lilongwe bridge si ndalama za misonkho that is jica from japan chakwera amauza anthu kuti akumanga misewu misewu yake iti china aid ikuchita fandi 6 lane komanso anabweretsa makontrakita awo akanapanda kutero simukanaona msewu mu mzinda wa lilongwe ndalama zikanadyedwa ngati muja achitira ndi kunsanje a president anapita ku mozambiki boda kukasegulira njanji akuti sitima yanyamula mafuta mafutawo ali kuti poti ma filling station mulibe mcp inapasidwa 128 billion yomangira njanji 70 km tapitani kubangula mukaone 3 km ndi imene amaliza 67 kilomita yotsala komanso ndalamazo kulibe parliament inapereka mabiliyoni omangira msewu wa rumphi kukafika ku nthalire angopangira misonkhano ya ndale ndi kumagulira oyimba akuluakulu zimene akupanga chakwera sizikusiyana ndi bambo amene akutenga katapira ndi kumakamwera mowa pakhomo pali njala ana akudya chitedze koma wina kutenga ngongole ndi kumakwera ndege world bank yalengeza kuti malawi yabwereka ndalama zambiri poyerekeza ndi maiko onse a dziko lapansi 16 trillion akuluakulu bakili muluzi bingu wa muthalika peter muthalika joyce banda ngongole zawo mukaziphatikiza zimene anabwereka mu zaka 26 4 trillion chakwera mu zaka 4 wabwereka 16 trillion chabwino tionetseni kumene kwapita ndalama palibe misonkho akutolera daily mabiliyoni for that matter mwachitsanzo 300 billion kumera 15 billion tollgate ntchito ya ndalamazi ndikumangira misewu koma chodabwitsa makontrakta akamanga misewu kandi bridge sakuwalipira ena ndikunena pano akwiya akufuna kulanda ma tollgate inu ngati akulephera kulipira omanga bridge ku Dowa angakwanitse kulipira contractor amene akumanga lilongwe bridge tithokoze china aid komanso JICA potimangira 6 lane mu mzinda wa lilongwe lazarus chakwera walephera angodya misonkho ndi kumagawa ma 2000 m'midzimu deliver imene wapanga ndi ngongole china chimene wapanga ndi kupha Saulos Chilima ine ndifuna unene chinthu ichi kuti mpando umene uwu sikupasa munthu ayi mpando uwu sikuupereka mpaka 2060 wa
pano akuyesa kugula anthu pofuna kubisa chilungamo koma adziwe kuti history is the best teacher 1916 anthu aku armenia amachita zionetsero pofuna independence ottoman empire anakwiya ndi kupha aliyense wochita zimenezi atatero anabisa umboni komanso amaletsa aliyense kutenga zithunzi za anthu akufa 1918 ufumu wa Ottoman unatha zobisika zonse zinabwera poyera timafuna timuze chimwendo banda olo atabisa umboni tidzadziwa 2025 mcp ikachoka m'boma ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike Palibe vuto anthu mumakhala pansi ndikukambirana. Ife tikafika pa malo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti abwera pano a president tikhala 31 amene mukukayikira bwerani tijoineni.
2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndidzichepetse ndinanena lachisanu lapitalo Kuti kudzichepetsa kwa ine kusasanduke lerolo kupusa yayi.
Now mcp inapha chilima ndikubisa umboni kodi amalawi adzawavotera 2025 chimene akanachita anthu amenewa atulutse black box tione kuti ku Chikangawa kunachitika chani otherwise amalawi adzadana nawo pa september 2025 ndamva mayi wina wake wa mcp m'bale wa john tembo akuti dpp isamalankhule zokhudza chikangawa incident akuluakulu 1983 ataphedwa gadama ndi anzake john tembo amaletsa anthu kulira pamaliro ambiri amene analankhulapo anawatumiza ku Sitayamalesi ndi kuwaponyera ku ng'ona. Chimwendo Banda ndi anzake ayenera kudziwa. Amalawi alira imfa ya Chilima mpaka 2025.
ine ndiwakumpoto kunoko koma kuyambira 1964 kufika chaka chinochi palibe president wa dziko lino amene ana- anathokoza anthu akumpoto kuwapatsa maudindo osiyanasiyana ngati mmene wachitira dr lazarus chakwera
mwachitsanzo chakufwa chihana anali vice president wa muluzi aleke banda minister of finance bingu anali ndi 8 ministers from that side peter anasankha chief justice attorney general army general acb director minister of finance kuchokera kumpoto chakwera dr lazarus chakwera wapereka maudindo 5 akuluakulu kumpoto udindo wa justice udindo womanga anthu udindo wa zankhondo udindo wa, wa zamasewera Ah, chimene tikufuna boma tikufuna kuti lidzatipangire chani ife anthu akumpoto
point of correction pa zimene wanena kamajekete udindo wa nkhondo uli ku central region chief justice central region udindo wa sports ulinso ku central region of course udindo womanga anthu anaupereka kumpoto koma uli m'manja mwa chitsiru

ineyo kukhala wapozi ineyo kukhala wapozi mmene ndikuonekera pano zichitika pa social media ayoteka zimene zankhumatumiki kumatumiza vanthu